Moni ndine Jaki nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku South Korea. Ku South Korea tapitako kangapo konse ndithu ndiye tiyeni ticheze. Mu 2014 pa 19 May pakhomo pa nyumba ina munthu anagogoda nde nyumbamo munali amayi ndi abambo, amayi wa zaka m'ma 40s abambo zaka m'ma 50s. Anapita kukatsegula pakhomo anapeza pali munthu oneka kuti anali plumber ndipo munthu ananena kuti ah ndine plumber ndabwera kuti ndizakonze mapaipi kubafa kwanu iwo aja au sitimadziwa kunena kuti pali vuto ali iyayi sindichedwa 10 minutes ndikhati ndamaliza ndituluka anali atavala ndithu zosonyeza kuti wavala uniform atanyamula toolbox yake ndi anamutsekulira chitseko Munthu uja analowa anapita ku bafa nde anakhalitsa ku bafa kuja amayi akunyumbako ataona kuti aa pathatu 40 minutes anapita cha ku bafa komweko kukafunsa kuti aa nde zatenga nthawi bwanji chavuta ndi chani munthu uja anacheuka ndikuwapanga spray amayi aja m'maso chi spray china chake iwo aja osaonanso nthawi yomweyo nkuyamba kuwakhoma ndi hamala kuwabaya ndi mpeni. Amunawo anamva kufuula, abambo kuthamanga kuti apite konko kuona kuti akazi awo abayidwa ndi mpeni akhomedwa ndi hamala. Iwo kuyesera kuti athawe, munthu uja anawathamangira, kuwakhomanso nawo ndi hamala, n'kuwabaya, onse anaphedwa. Munthu uja ananyamuka, anatsekula fridge, kutenga mowa, kuyamba kumwa mowa. Anatenga foni ya amayiwo nkutumiza meseji kwa mwana wawo wa amayiwo, mtsikana, kumuuza kuti ubwere nsanga kunyumba ndakugulira mphatso. Mwana wawo uja anayankhadi kuti ayi chabwino ndikutani ndikubwera. Mtsikanayo dzina lake anali Kwan. Kwan anafika cha pakati pa usiku. Anatsekula chitseko. Akuti azilowa, bambo amene ali mnyumba muja amene anachita chipongwe makolo ake aja anamugwira ndikumukokera mnyumbamo. n'kukiya chitseko. Kwan anaona abambo ake atagona poteropo koma atavindikiridwa nkhope. Kwan anamuyang'ana munthuyo anamuzindikira kuti anali Jang Jae-jin nde Jang Jae-jin anamuuza kunena kuti amayi ako tiye ndikakuonetse anam'kokera ku bafa kumuonesa amayi ake atabayidwabayidwa atakhapidwa amayi ake atafa nde Kwan anachita mantha kwambiri nde anamuuza kuti upange chilichonse chomwe ndikufuna chifukwa abambo ako akadali moyo ukapanda kupanga zomwe nditakuuze abambo akonso ndiatani ndiapha Jang Jae-jin anammenya Kwan komanso anampanga chipongwe kenako Kwan amayang'ana abambo ake aja nanga si anali atagona poteropo mu sitting room anachita notice kuti abambo ake sakusuntha olo pang'ono munthuyo akumunamiza abambo ake atani afa nde chifukwa chonena kuti Jang Jae-jin uja anali kuti wakiya chiseko chilichonse kuti Kwan asatani asatuluke koma Kwan anangopezeka kuti anangothamanga nkudziponya pa window anali floor number 4 ndi anagwera pansi. Jang Jae-jin anatuluka kuthamangira pomwepo kuti akamupezepo akamutengepo koma anapezeka kuti ma guard ena anamumva Naonso anathamangira pompo nde Jang Jae-jin anangotembenuka kumapita ngati kuti palibe chomwe wapangapo. Guard anaimba foni ku polisi koma chifukwa choti panali witness, witness wake Kwan, Kwan ananena kuti amene wapanga chiwembu uyu wandiphera makolo anga, kundipanga chipongwe ndi Jang Jae-jin. Nde sipanatenge nthawi Jang Jae-jin anagwidwa. Nde kubwerera mbuyo nkhani yake. Jang Jae-jin anali mnyamata woti amakhala ndi makolo ake koma anajoina military ku South Korea. Atajoina military ija sanakhalitse anapezeka kuti anamenya munthu kumene kuja akuti temper, anali ndi vuto la temper nde anamuchotsa. Ananena kuti sungakhale kunoko, sungamenye nzako like that, kuno kuli malamulo. Nde atamuchotsa, makolo ake anamtumiza ku university akuti Daegu University. Kumenekoko anachita bwino kwambiri, amachita bwino anali popular kwambiri mpakana anamusankha kukhala president wa social club ya pa university une kuti anali mnyamata onena kuti aa otchuka kwambiri nde mpamene anakumana ndi Kwan Kwan anali ndi zaka 19 mmene amakumana ndi Jang Jae-jin nde anamufunsira Kwan nkuvomera anayamba chibwezi within two months ya chibwezi chija Kwan anamva mphekesera anthu akumuuza kuti iwetu Jang Jae-jin amakhalira kukunyoza amangokutukwana kukunyoza kwa anthu ena nde Kwani sizinamsangalatse anampanga approach Jang Jae-jin uja kumuuza ah iwe ndamva zoti ukumandinyoza ukundinyoza why munthu ndiwe chibwezi changa nde kuyankha kwake Jang Jae-jin anayamba kummenya kusukulu konko kummenya Kwani Nde atangotero Kwani anathetsa chibwezi pompo pompo. Jang Jae-jin kuyesera kumamuimbira ma foni, kuyesera kumtumizira ma message, Kwani samamutani, samamuyankha anangomupangiratu cut out. Nde zinamupweteka kwambiri Jang Jae-jin, nanga si anali popular, president wa club, otchuka kwambiri pa sukulupo. Anapeza kuti anakumana naye panja tsiku lina Kwani uja, nkumuuza kuti tiye upite kunyumba kwanga. Kwani nkukana. Nde anamugwira Kwani uja, anamugwira tsitsi ndikuyamba kumukoka. mpakana anakamupitisadi kunyumba kwake ati atapita kunyumba kwakeko Jang Jae-jin anammenya Kwani koopsa mpakana anthu amene anamuona akumkoka anachita kuimba foni ku polisi ena nkuthamangira komweko mpena anamtenga kumchotsako koma ati anamvulaza kwambiri anakhala mpaka 3 weeks ali mchipatala Kwani uja nde makolo akenso anamva kunena kuti ah, mwana wanu wavulazidwa chonchi nde ati zinawayipira kwambiri makolo ake a Kwaniwo nde anachita contact makolo ake a Jang Jae-jin kunena kuti mwana wanu watipangira chipongwe mwana mpaka wammenya ali kuchipatala mwakuti mwakuti nde ati makolo ake a Jang Jae-jin zinawaipira kwabasi kuti mwana wawo akupanga zimenezo ati anachita nazo manyazi endi makolo ake a Kwani anapanganso ripoti ku sukulu nde sukulu inamuchotsa Jang Jae-jin pa uprezidenti chani zonse zomwe zimampangitsa kuti akhale pamwamba zija anamuchotsa nde Jang Jae-jin anapsa mtima kwambiri kunena kuti mpaka mukandichotsetse izizi komanso mpaka mwakandinenera kwa makolo anga chifukwa samafuna kuti makolo ake adzidziwa zomwe akupangazo anakwiya kwambiri makolo ake anachita kupepesa ndi kupepesa ndi kupepesa ku sukulu anapepesa kwa makolo ake a Kwon kuti pepani kwambiri komanso ananena kuti ayime kaye sukuluyo achokeko ngati akupanga zinthu zosadziwika bwino ngati zimenezozo akhale kaye pakhomo kusukuluko asapitekonso nde Jang Jae-jin anali pakhomo. M'pameneno anakwiya kwambiri ndi kuyamba kupanga pulani yonena kuti awakhaulitse, awalange makolo ake a Kwon ndi Kwon yemwe chifukwa choti amawapanga blame iwowo kuti amuchosesaso pa upulezidenti, awauza makolo ake. Nde m'pamene anapanga chipulani chonsecho, kutenga chi spray chomwe anapanga spray amayi ake a Kwon kunyumbako, hamala, mpeni, anatenganso flour eti. atawabayabaya abambo ake a Kwon anathirathirapo flour kuti pasachite spray magazi pena paliponse. Zinthu zonena kuti anatenga nthawi kwambiri kupanga plan. Ndi chifukwa choti anamutchula kuti ndi iyeyo apolisi anamugwira. Atamugwira amaonesa kuti alibe nazo ntchito kwenikweni. Atapita ku court anakanena kuti ah it's okay ndavomereza mukhoza kundipanga sentence to life in prison. ati mokhala mwa u carefree muja chifukwa atampeza anali kuti wakagula mipeni ina ndi anali akumfunsa kuti mipeni inayo umafuna utani nayo ndi amati a ndimafuna ndiziphe ndekha koma atamfunsa Kwon Kwon ananena kuti mene ankammenya m'nyumba anamuza kuti sindinati mene ndapha makolo ako ndikaphaso azinzako onse ndi chifukwa anayankha mwa utoga mwa mwano ku khoti kunena kuti olo mundiike ndavomereza kunena kuti moyo wanga onse ndikhala mprison court inapsa nazo mtima kwambiri inampanga sentence to death Jang Jae-jin anatutumuka kuti mpaka sentence to death kenakono kuyamba kulemba makalata opepesa ati mapeji 60 kupepesa kuti pepani ndinalakwitsa sindimayenera kutero chani zambirimbiri nkupanga appeal kunena kuti ayi sentence ili too harsh. Court linapanga uphold sentence kuti aphedwe basi. Anachita kupanga plan. Kukagula flour, kukagula mahamala, kukagula chani. Chigamulo chake chinali imfa basi. Nde mu 2014 Jang Jae-jin anakhala munthu wamng'ono kwambiri ku dziko la South Korea kukhala pa death sentence. Anali ali ndi zaka 20. nde kufikira panopo akadali ku prison akudikirira tsiku lomwe azamuuze kuti akatani akaphedwe anamusokoneza moyo kwambiri Kwon and chibwezi choti chinangokhala 2 months and anathesa chifukwa chonena kuti amanyozedwa suti analakwa china chilichonse koma anamuonongera moyo like that imeneyo nde nkhani ya Jang Jae-jin munthu wang'ono kwambiri kupatsidwa death sentence ku South Korea zikomo kwambiri